nde kamphindi kakatsala pang'ono kuti belu lowerukira limveke anthu amayamba kulongedza katundu wawo pomenyetsa mapazi pansi nkumamenyetsa kuonetsera kuti nthawi yoweruka yakwana taliyang'ana dziko lapansi m'bale wanga likulongedza iwenso usakhale chete bungwe la WHO latulutsa ganizo lawo lomveka bwino pa chingereza kulitchula kuti the final crowning act kapena kuti chochitika chotsirizira ndi akuchitchula kuti zero carbon sunday zekaso kuli msonkhano pa 21 april 2021 komanso WHO iyi yaku india ayika mutu wawo akuti save fuel kapena munjira ina afuna kuti mafuta asagwiritsidwenso ntchito pofuna kupewa carbon saudi arabia nakonso akhazikitsa mfundo zawo akunena kuti zero carbon city news za cbn akufotokoza za nkhani ya kusintha kwa nyengo ndi akunena kuti pandemic lockdown needed to meet paris agreement kapena kuti kutseka kwa mayiko chifukwa cha mliri wa covid-19 zikuyenera zitsatidwe ndithu potsata mfundo zimene anagwirizana ku paris mabishopu akumayiko akwa azungu european union ayamba kufuula kuti tsiku la sunday likhazikitsidwe monga lamulo gulu la european sunday alliance akhazikitsa mfundo zawo kuli kagulu kena kamene akutchedwa pa chizungu kuti green sabbath project kapena kuti sabata lodzazidwa ndi chilengedwe afunsa funso lawo mchingerezi akuti is it time for a universal day of rest kodi nthawi yakwana yokuti tsiku limodzi lakupumula likhazikitsidwe ku dziko lonse lapansi Nayonso Mfumu Francis sakukhala chete iyi, yafotokoza mawu ake akunena kuti mzinda wa Vatican nawonso wakhazikitsa mfundo zake pa nkhani yofuna kuti carbon asafalikire ku dziko lapansi nawonso akunena kuti net zero carbon emissions ku dziko la america zikuchitika zokhuza maukwati naye joe biden akuvomereza mfundo zimangidwe zonena kuti anthu amene afuna kukwatirana amuna okhaokha akazi okhaokha ufulu wawo ukhazikike m'bale wanga zonsezi zikuonetsera kuti dzikoli likulongedza ndikuwerenga nawe mateyu chapter 25 verse 1 mpaka na 13 pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali khumi amene anatenga nyali zawo natuluka kukakomana ndi mkwati ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanadzitengeranso mafuta koma anzeruwo anatenga mafuta m'nsupa zawo pamodzi ndi nyali zawo ndipo pamene mkwati anachedwa onsewo anaodzera nagona tulo koma pakati pa usiku panali kufuula onani mkwati tulukani kukakomana naye pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo ndipo opusa anati kwa ochenjera tipatseniko ena mafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima koma ochenjera anayankha nati kapena sangakwanire ife ndi inu koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda mukadzigulire inu nokha ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula mkwati anafika ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu ukwati ndipo anatseka pakhomo koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati mbuye mbuye mutitsegulire ife koma iye anayankha nati indetu ndinena kwa inu sindikudziwani chifukwa chake dikirani pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake kwa masabata angapo takhala pa vesi 6 Pamene timaonikira nkhani ya pakati pa usiku, taona zinthu zingapo kuti dzikoli zochitika zake zonse zikuonetsera kuti pakati pa usiku payandika, pakati pa usiku pafika ndipo pafika pachimake penipeni. Komano tsopano mu tsiku la lero mene pakati pa usiku padafika mu fanizo la anamwali khumi ili, pakati pa usikupo padamveka mau akufuula kuti, Onani mkwati! Tulukani kukakomana naye! M'bale wanga, kodi ukamawerenga fanizoli umadzifunsa iweyo kuti ndi ndani amene adafuula pakati pa usiku popeza anamwali khumi onse adagona? Amene adafuulayi ndi ndani? Zindikira kuti m'mene Yesu amapereka fanizo la anamwali khumi, amatenga monga mmene zimachitikira pakati pa Ayuda kuti maukwati awo amakhala pakati pa usiku. Anamwali amene akuwatchula apawa ndi osankhika ochepa amene amakakomana naye mkwati. Naye mkwati pakudza samadza yekha. Komanso zindikira kuti anthu a m'mudzi amakonzekera kuti ukwati ulipo. Amafuula pakati pa usiku apa uganiza ndi ndani m'bale wanga? Funa tione ganizo limene likubwera mu vesi 6 kuti wina adafuula kuti onani mkwati tulukani ukakumana naye abwenzi zindikirani kuti pakati pa usiku yesu khristu adza pakati pa usiku mfuwu ukuyenera umveke ku dziko kuti onani mkwati tulukani ukakumana naye yesu akudza m'bale wanga mkwati amene akudzayi ndi yesu khristu zindikira kuti anamwali khumi amenewa sadzuka ngati mfuwu sumveka ku dzikoli Popeza anamwaliwa kuti azidzuka, nchifukwa kuti iwo adamva mfuwu ukumveka pakati pa usiku, tulo likadawakomera, adamva kufuula, Onani mkwati! Tulukani ukakumana naye. Mu vesi 7 akutitsimikizira mau, Pomwepo anauka anamwali onse amenewo, nakonza nyali zawo. Anthutu adzingogonabe Zonse zikuchitika pa dziko lapansi izi anthu azinena kuti ndi chitukuko mm ichi nchitukuko ndi nthawi basi azingoti ndi nthawi ngati mfuu sumveka anthu akhala busy kumangogona nkumaona ngati dziko lafika pokoma ili ndi chifukwa chake mu verse 7 akutiuza kuti anamwali khumiwa onse opusa ndi ochenjera omwe adadzuka mfuu utamveka nakonza nyali zawo m'bale wanga mawu awo ukamamva imva kuitana kwa mulungu wakumwamba ndi nthawi tsopano yokonza nyali yako. Alonda akuyenera afuule, akweze lipenga ku dziko lapansi, anene, Taonani Yesu akudza! Konzekani, konzekani, konzekani ukumana naye. Ngati mfuu umene sumveka, m'bale wanga, anthu adzingogona ndipo adzaonongeka. Kodi mukudziwa, abwenzi, mmene Yesu amabadwa ku dziko? Dziko lapansi silinadziwe chifukwa linali bize mu zochitika zake. Ukamawerenga Luka chapter 2 verse 1 mpaka na 20, sindiwerenga mavesi onsewo, ndangotenga mosankhika, koma nkhaniyo ndi nthawi ya kubadwa kwa Yesu Khristu. Mu verse 1 muli mawu, ndipo kunali masiku aja kuti lamulo linatuluka kwa Kaisara Augusto kuti dziko lonse lokhalamo anthu lilembedwe. Ehe. Pamenepa tsopano zindikira kuti nthawi imene Yesu amabadwa nkuti Rome akulamulira dziko ndi ukali wake ndi mphamvu yake, ndipo Kaisara Augusto, kapena kuti Augustus Caesar, ndi amene amalamulira. Malemba achita kufotokoza kuti, Ndipo kunali masiku aja kuti lamulo lidatuluka, Augusto Kaisara adatulutsa lamulo la kalembera kudziko. Augusto adalamulira kuyambira mu 27 B.C. mpakana A.D. 14. Mu Ufumu wa Rome, adapereka lamulo lokuti aliyense akuyenera kuti alembetse dzina lake akhale m'kaundula wa boma. Lero nanga, ukaliyang'ana dziko lonse lapansi, ndi ulamuliro wa Rome yemweyu akulamulira dziko lonse. Kotero kuti pano dziko lapansi lili bize pa kalembera koma anthu sakudziwa. Ndifotokoza kalembero ake kuti mu daniel chapter 2 verse 40 pali mawu awa ndi ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo popeza chitsulo chiphwanya ndi kufooketsa zonse ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi uwu udzaphwanya ndi kuswa m'bale wanga mu daniel chapter 2 mfumu nebukadinezara adaona chifano chachitali mmene muli maufumu omalizira pa dziko lapansi Sadadziwa kumasulira kwake koma Daniel adadza nkudzaiuza mfumu kumasulira kwake. Mu vesi 28 Daniel adaiuza mfumu Nebukadinezara nanena a mfumu, Mulungu akuonetsani chimene chidzachitika masiku otsiliza. Ndi mu mndandanda wa maufumu amenewa kuchokera pa Babulo, Amedi ndi Aperezi, Ahelene, mpamene pa vesi 40 akunena kuti ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo, popeza chitsulo chiphwanya ndi kufooketsa zonse Ukaliyang'ana dziko lonse lapansi, ufumu wachinayi ndi ufumu wa Rome. Ndipo Rome akufooketsa china chilichonse. Rome akuphwanya china chilichonse. Rome wapereka lamulo lakalembera ku dziko lonse lapansi, monga adachita Augusto Kaisara mu nthawi ya kubadwa kwa Yesu. Dziko lonse likuyenera kupangidwa register kudzera mu katemera. M'bale wanga, anthu simukudziwa ndi kudziwa zimenezi. pakunena kuti sizokakamiza amenewa ndi mawu onyengerera popeza mfumu ya rome francis ikuyenda pena paliponse mmene ndikujambula uthenga uwu adali ku iraki akuponda pena paliponse dziko lonse panopo m'bale wanga lili mukalembera tsopano ndi za m'malemba izi m'bale wanga ukuyenera kuzimvetsa ndi dziko yesu mmene amabadwa lidali bize mu nthawi yakalembera dziko linali bize ndithu Achuma adali odzikonda ndi chifukwa chake osauka Yosefe ndi Mariya adasowa malo. Uwerenge ma vesi onsewo kuja 1 mpakana 20 ndizingokamba mwa apo ndi apo. Ndipo anthu azamalonda adali busy kupha makwacha awo. Monga idalili masiku a Nowa, chomwechonso mmene Yesu amabadwa dziko linali busy. ndi kwake yosefe ndi mariya mmene adayenda nyumba za alendo zosiyanasiyana adapeza konse mwadzadza azamalonda adali bizi ndi malonda awo zindikira kuti mu nthawi yakalembera yesu akubadwa dziko lidali bize dziko lidali bize ukaliyang'ana dziko lapansi lero lili bize mu nthawi yakalembera iyi Anthu azachuma amalonda akuluakulu akupindula, akupambana. Anthu osauka akadaponderezedwa mu nthawi iyi. Ndalama ikugwira ntchito. Ndipo werenge nane mu vesi 7, mu Luka chaputala 2 vesi 7. Ndipo iye anabala mwana wake wamwamuna woyamba, namkulunga iye m'nsalu, namgoneka mu chodyera ng'ombe, chifukwa kuti anasowa malo m'nyumba ya alendo. yosefe ndi mariya mu nthawi ya kalembera adasowa malo mnyumba ya alendo adakogona mukhola namgoneka mwana muchodyera ganizo ndonena kuti mu nthawi yakalembera yesu adabadwadi koma uthenga wakubadwa kwa yesu uthenga wakubadwa kwa yesu kumwamba kudadalira abusa aziweto okhala m'mapiri kuti anyamule uthengawo Yehova anayipusitsa nzeru ya dziko lapansi natenga zonyozeka za dziko kunyamula uthenga wamphamvu kuti Yesu wabadwa. Mu vesi 8 muli mawu awa, Ndipo panali abusa m'dziko lomwelo, wokhala kubusa, ndi kuyang'anira zoweta zawo usiku. Akuti mu nthawi imene Yesu amabadwa, Mu nthawi imene kalembera amachitika, kunali abusa amene anali kodyetsa ziweto ku mapiri a Betelehemu nde akuti usiku omwewo nkumene uthenga udakapeza abusawo. Abusa okhala kunja kwa mzinda, malo a chete ophunzira za Yehova poyang'ana chilengedwe, True Education, amadali kwa chete nalingalira zinthu za m'nthawi yawo. Yehova anawadutsa anthu omwa ink a mu Yerusalemu. Yehova adawadutsa amsembe amadali mkachisi mu Yerusalemu. Yehova adawadutsa anthu achuma adali mu Yerusalemu adawadutsa ndi uthenga kuti Yesu wabadwa. Adanyamula uthengawo nakawuza abusa amadali kumapiri a Betelehemu. M'bale wanga lero dziko lili busy kodi Yehova akudalira ndi uthenga kuti Yesu akudza? kuti ukhale m'gulu lakufuula, onani mkwati ali nkudza. Angelo adachita kutsika ndi ulemerero kudzapereka uthengawo. Zindikira kuti kumwamba kwakonzeka kuti masiku ano akumapeto pamodzi ndi angelo agwire nafe ntchito limodzi. Kodi iwe ngokonzeka? Zindikira pakati pa usiku Yesu adza. Ndipo angelo adapereka mfundo zokwanira kwa abusawo kuti azindikire kuti Yesu wabadwadi. Mu vesi 12, ndipo ichi ndi chizindikiro kwa inu, mudzapeza mwana wakhanda, wokuta ndi msalu atagona modyera. Yehova adapereka mfundo zokwanira. kuti mwina nkutheka kwabadwa ana osiyanasiyana koma kuti mumuzindikire mwana amene tikunenayo zoti wabadwa mpulumutsi mukampeza mwanayi ndi wakhanda wakutidwa wagonekedwa mu chodyera mulungu wa kumwamba za moyo wathu adapereka zotizindikiritsa zambiri yesu akamadzati akudza ukamawerenga m'bale Mu Luka chapter 21 Yesu adafotokoza mukadzaona ankhondo atazinga Yerusalemu pamenepo ukaliyang'ana m'bale wanga dziko lapansili ankhondo azinga a Rome azinga ukamamva za gulu la wacho likunena za carbon free Sunday zindikira kuti amene ndi ankhondo a Rome ukamamva kuti mabishopu a European Union ayamba kufuula ayamba kufuula kuti Sande basi likhale tsiku lobwenzetsa chilengedwe zindikira kuti ankhondo azinga Yerusalemu. Ukamuwerenga Mateyu 24 vesi 15 Yesu adalankhula mawu ndipo mukadzaona chonyasa chakupululutsa chitaima m'malo oyera iye wakuwerenga mkalata azindikire zindikira kuti m'bale wanga Yehova adapereka mfundo zokwanira kuti ife tikamakhala tizizindikira kuti nthawiyi yapitadi nthawiyi yathadi monga adapereka uthenga kwa abusa kuti mwanayo mukamuzindikire ndi ichi. Abusa awa uthenga adachita nawo mwachangu ataumva kuti kwabadwa mwana mpulumutsi sadachedwe adachita mwachangu funso langa ndi lonena kuti iwe uchedweranji mu verse 16 muli mawu awa ndipo iwo adadza ndi changu napeza mariya ndi yosefe ndi mwana wakhanda atagona muchodyera atamva nkhaniyi abusa adathamanga kuchoka kumapiri ndi uthenga kuti wabadwa mpulumutsi adachita changu malemba akuti ndipo iwo adadza ndi changu napeza mariya ndi yosefe m'bale wanga ukumva uthenga ena uthengawu mudauyambira pa chiyambi chaka chatha koma kodi ukuchita changu chakutembenuka mtima m'bale wanga ukuchedweranji kubatizidwa ukuchedweranji kusunga sabata la yehova chita changu ukuchedweranji kufalitsa uthengawu tenga uthengawu awuze anthu anthu akufa opanda chiyembekezo anthu akufuna adziwe yesu m'bale wanga tenga uthengawu mwachangu ambiri okhala mu mzinda uthengawu wakuti yesu wabadwa sadaukhulupirire ambiri okhala mu mzinda sadakhulupirire ndikudziwa bwanji verse 17 mpakana 18 pali mawu awa ndipo iwo amene anaona anadziwitsa anthu za mawu analankhulidwa kwa iwo a mwana uyu Ndipo anthu onse amene anamva anazizwa ndi zinthu abusa adalankhula nawo. Haleluya! Abusa atakamuyendera mwana, uthenga sadausunge okha ayi, mm-mm. adanyamuka namawuza anthu mu Yerusalemu, wabadwa Mesiya, wabadwa Mesiya, wabadwa Yesu Mpulumutsi. Koma akuti anthu ankangodabwa, amangozizwa koma osakhulupirira. Mwinanso iwe m'bale Uthengawu ukuumva koma kumangodabwa, ii kukuchitika izi ku dziko lapansi? ii kukuchitika izi koma sukukhulupirirabe mpakana pano m'bale wanga samalitsa, usamalitse, usamalitse. Mu nthawi ya kubadwa kwa Yesu koyamba, mfuwu udamveka, wabadwa mpulumutsi, wabadwa Mesiya! Leronso tiyeni timveketse mawu, onani mkwati adza, konzekani kukumana naye aMalawi mawu akuyenera kumveka mtumiki mnzanga, abusa, shehee! mawu akuyenera kumveka ku dziko lapansi kuti onani mkwati akudza eee zochitika zonsezi zikuonekera kuti mdima wakuta dziko lapansi pakati pa usiku pafika ndipo mfuwu ukuyenera kumveka ine ndapanga chisankho kupanga momwe habakuku adachitira habakuku 2 verse 1 mpaka na 2 pali mawu awa ndidzayima pa dindiro langa ndikudziyika pa linga ndipo ndidzayang'anira ndione ngati adzanenanji mwa ine ngatinso ndidzamuyankha chiyani pa choneneza changa habakuku adapanga chisankho choyima pa dindiro ndakuti adadzika yekha palinga m'bale wanga khala palinga pa chonadi cha mulungu akumwamba habakuku adapanga chisankho choyang'anira kuti ndione yehova adzanenanji nane ndipo adzandiyankhanji inenso ndapanga chisankho choyima palinga nchifukwake ndikupezeka pa mawu a mphepo ano ndapanga chisankho choyang'anira nchifukwake ndikumayankhula zinthu zonsezi kuti Watchtower akupanga ichi Watchtower akupanga ichi bungwe ili likupanga izi chifukwa chani konseko ndikuyang'anira ndione yehova adzandiuzanji ndipo ndidzamuyankhanji ima pa dindiro lako m'bale wanga koma kodi ukudziwa chomvetsa chisoni ndi ichi tsopano Mmene Yesu adabadwa, abusa okhala ku mapiri a Betelehemu anazindikira zinthu izi, padadutsa zaka ziwiri Israyeli asadadziwebe kuti Mesiya wabadwa. Ndikudziwa bwanji? Mateyu chaputala 2 vesi 1 mpakana 16 uwerenge m'bale wanga. Ndipo pakubadwa kwache kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya, m'masiku a Herode mfumu, onani anzeru a kum'mawa anafika ku Yerusalemu, vesi 1, imeneyo. Malemba akufotokoza zinthu momveka bwino kuti pa kubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya, m'masiku a Herode mfumu, ku Luka kuja tawerenga kuti, akuti m'masiku a Augusto Kaisara kudatuluka kalembera, apa akuti m'masiku a Herode mfumu. Onani anzeru a kum'mawa Anthu ochokera ku Arabiya adafika ku Yerusalemu. Atafika adatani? Ndifotokoze. Zindikira izi kaye mfundo izi. Herode amene akumutchula apa adaikidwa pampandopa ndi ufumu wa Rome kuti zonse zimene amachita iye amachita kusangalatsa ufumu wa Rome. Herode uyu adachokera ku mtundu wa Esau, Aedomu, amene anali adani a Israyeli. Sakadapanga chinthu chokomera mm sakadapanga chinthu chokomera ukaliyang'ana lero dziko lapansi uyang'ane zimene zikuchitika ku america biden amene ali pampando joe biden m'bale wanga uzindikire kuti amuyikamonso ndi ufumu wa rome umwewu umene wamuyika pampando joe biden monga adamuyikira herode zonse zimene joe biden akuchita pano akuchita zosangalatsa ufumu wa rome uzitsate bwinobwino akamasayinirana zambiri kuvomereza amuna akhoza kumakwatira amuna okhaokha akazi okhaokha nayika timfundo tosiyanasiyana togwirika tokhudza iwowo m'bale wanga uzindikire kuti zonse zimene akupanga nzosangalatsa ufumu wa rome uwerenge chivumbulutso chapter 13 mofatsa bwino m'bale wanga tsegula maso ako uone ukayang'ananso lero dziko lonse lapansi olamulira dziko lapansi atsogoleri a zipembedzo zambiri akuyikidwapo ndi ufumu wa rome chifukwa muno afuna kukwaniritsa zimene iwo akufuna monga ufumu womalizira pa dziko lapansi Yehova anadalira anzeru akummawa ochokera kutali ku Arabiya namusiya Israel chifukwa anthuwa adali owerenga, amawerenga nyenyezi nazindikira nyenyeziyi ikutanthauza chakuti moti adazindikira kuti nyenyezi yalo yaoneka apayi ndi ya Mesiya wabadwa ndiye adanyamuka komwe kwawo kutali adakhala kuyenda kwa zaka ziwiri pomwe azafika mu Yerusalemu adapeza kuti amu Yerusalemu sakudziwa kanthu kuti mfumu yabadwa. Herode sadadziwe kanthu, alembi sadadziwe kanthu, ansembe sadadziwe kanthu, koma zolembedwa anali nazo. Anzeru adafika nafunsa, ali kuti amene anabadwa mfumu ya Ayuda, chifukwa ife tinaona nyenyezi yake kummawa. Atamfunsa chonchi, Herode adazizwa, mpaka adaitana o- alembi, adawafunsa, Alembi adakatenga mabuku, nawerenga mabuku, adafika povomereza kuti ndi zoonadi zidalembedwa izi m'mabuku. Ha! M'bale wanga, ndimafuna uone mfundo iyi. Kuyambirira Yesu atabadwa, Yehova adadalira abusa Ayuda amene koma okhala kumapiri a Betelehemu. Adautenga uthenga nakaupereka, koma Yerusalemu sadakhulupirire. Anthu adanyozera, sadazindikire. Yehova adapereka kampata ka zaka ziwiri, kufikiranso kuti mpakana iwo adakhalabe mu tulo namagonabe. Mulungu kenako adadalira anthu akunja kwa Israyeli, koma anthu amene amawerenga amene amadziwa zinthu nakhulupirira. Amenewo adabweretsanso uthenga wachiwiri kuti ali kuti mfumu? Ali kuti mfumu? M'bale wanga zindikira, ukapanga chisankho chokhala chete, thandizo lichokera kwina. Ndipo uthenga uwu wa Ufumu wa Kumwamba, iwe ukadachigonera choncho, Yehova atulutsa amuna ena, akazi ena amati afuule, monga anzeru akummawa, kuti ali kuti? Afuula anthu, onani Yesu akudza! Konzekani! Mfuu umveka pakati pa usiku. Mu vesi 7 ndi 8 pali mau awa. Pomwepo anauka anamwali onse amenewo, nakonza nyali zawo, ndipo opusa anati kwa ochenjera, Tipatseniko ena a mafuta anu, chifukwa nyali zathu zili kuzima. amene ndi mateyu 25 verse 7 mpaka na 8 m'bale wanga anamwali khumi atamva mawu ofuwula kuti onani mkwati mpama adadzuka nkuyamba kukonza nyali zawo m'bale wanga amene ukumva uthenga uwu zindikira kuti ndi mbali imodzi yakufuwula kuti yesu ali nkudza konza nyali yako konza nyali yako si nthawi yosewera ino ayi mm koma kupusa kwa anthu ena Anamwaliwa sadatenge mafuta oonjezera mpama adayamba kupempha kwa anzawo, Tipatseniko mafuta, nyali zathu zili kuzima. M'bale wanga, moyo wako uwuyang'anire wauzimu. Maphunziro oyambirira amene apita tidapeza kuti nyaliyi ndi Mau a Mulungu. Tidapeza kuti mafutawa ndi Mzimu Woyera. Popanda Mzimu Woyera, m'bale wanga, kumva ukumva kuti Yesu Khristu akudza, koma kukonzeka kukuvuta. Ndi nthawi ino yolola kuti Mzimu Woyera alamulire moyo wako, kuti nyali yako iziwalabe. Ukhoza kukhala ndi Baibulo m'nyumba, ukhoza kukhala mkulu wa mpingo, ukhoza kukhala m'busa, koma ngati mafuta owonjezera msupa m'moyo mwako Mzimu Woyera sakulamulira, nyengo ikuvuta. Nyengo ikudzayi njosautsa, m'bale wanga, ndikambe mfundo izi kuti umvetse nyengo njosautsa. Mmene ndafotokoza za mabungwe angapo kuti akufuula n'kumanena kuti Carbon Free Sunday, Carbon Free Sunday, zimene zikulumikiza ndi mfundo zonse zimene ndazifotokoza kumbuyoku. Zindikira kuti njira imodzi ya kuletsera carbon kuti asawononge asawononge chilengedwe pa dziko lapansi ndi kutseka kukamwa kwa anthu. N'zimene amapanga anthuwa. Ndi pano akufuna kubweretsa malamulo onena kuti ngakhale galimoto zisamayende. Akuti ikhale Carbon Free Sunday. Mwina ndingokuwerengerani m'Chingerezi pang'ono zimene gulu la Watch All lafotokoza. Ndikuwerengere pang'ono m'bale wanga, kuti uzindikire kuti mlaliki, zimene akulankhula iyezi si za m'mutu mwake konse. mm. Ukawerenga pa watchall dot org, upeza mfundo izi. Akunena kuti, From the very beginning, Watch All has been ahead of time akuti kuyambira pachiyambi gulu la wacho lakhala lili patsogolo akuti calling for a weekly climate lockdown ukuzimva mfundo zimenezi m'bale wanga ndakhala ndikukamba m'mauthenga amene apitawa akuti wacho has been calling for a weekly climate lockdown akuti ts- wiki ndi wiki kuzikhala tsiku limodzi lotseka ma lockdown akhalapobe koma likhala tsiku limodzi nde akufotokoza motani akunena kuti as the solution to the climate crisis, a day without cars, no shopping, no work, just time for family and friends. Oh, m'bale wanga taona akunena kuti ngati njira yokhayo yothanirana n'kuonongeka kwa chilengedwe kuthana ndi covid likuyenera kukhala tsiku loti galimoto zisayende osakagula kanthu osagwira ntchito ingokhala nthawi yocheza ndi mabanja ndi abwenzi m'bale wanga werenga laudato si upeza mfundo zimenezi zili mmenemo tamvanso china chimene akunena a day when we give our planet and bodies a rest the idea is the final crowning act final crowning act m'bale wanga pakati pa usiku palinkudza mathero a covid-19 malamulo onse amene akubwerawa akuloza pa nkhani ya tsiku la sande awacho afotokoza choncho akuti chimenechi nchochitika chomalizira uwerenge chivumbulutso chapter 14 modekha bwinobwino ndikumalizana m'bale wanga tagwira mfundo izi pakati pa usiku ine zikama ndikamazimva ndikamawerenga ndikumaona mabelo akumwamba akuimba nginde nginde nginde nginde kuonetsera kuti yesu khristu akudza mfumu ya ulemerero anthu awiri okha basi mmene yesu ambadwa koyamba ndamene adazindikira kuti yesu abadwa anthu awiri okha basi luka chapter 2 verse 25 mpaka 32 werengapo zakamuna wina ndiye ndikuwerenga ndiwerenga vesi lochepa limodzi lokha basi Ndipo onani, mu Yerusalemu munali munthu dzina lake Simeoni, ndipo munthu uyu, wolungama mtima ndi wopemphera, anali kulindilira matonthozedwe a Israyeli, ndipo Mzimu Woyera anali pa iye, ndipo anamuulira Mzimu Woyera kuti sadzaona imfa kufikira adzaona Khristu wake wa Ambuye, alemekezeke Yehova, mu Yerusalemu Yesu atabadwa kunali kamuna wina dzinake Simeon. Akuti Simeon amakhala mu Yerusalemu. Simeon adali olungama mtima. Simeon adali opemphera. Anali kulindira kutonthozedwa kwa Israel atapanikizika ndi ufumu wa Rome lero Rome alengeza kalembera kwina kulikonse kudzera mukatemera. Mfumu Francis mu Laudato Si walamula zimenezi mungaye mfumu ya Rome. Ndakuti Simiyoni adali munthu odzazidwa ndi Mzimu Woyera. M'bale wanga, mafuta kodi watenga? Kuti ukamamva mfuu, kuti onani mkwati ali mkudza, kuti ukhale okonzeka nyali yako iziyakabe koma Simiyoni, nyali yake imayaka. Ndakuti Mzimu Woyera adamuulira Simiyoni kuti sudzafa kufikira udzaona Khristu wake wa Ambuye. Ndipo mu nthawi imene Yesu adabadwa, Yosefe adatenga mwana wake, napita nayo kachisi, masiku akumpereka atakwana, ndipo Simiyoni sadali kukachisi ayi. koma malemba afotokoza kuti simeoni adabwera nalo akukachisi ndipo ndi wansembe yekhayo amene adadziwa kuti mpulumutsi wabadwa ansembe ena wonse akadali mkachisi koma sadadziwe m'bale wanga ukhoza kukhala m'busa ukhoza kukhala shehe ukhoza kukhala mkulu wa mpingo mayi wa mvano madolika wina aliyense ukhoza kukhala baibulo unkhala nalo mnyumba koma zochitika za dziko lapansizi udalire pa mzimu woyera kuti udziwe kuti nthawi yakwana yesu akudza Nde mu vesi 36 muli mawu awa nkhani ya mkazi wina, ndipo panali Ana mneneri wamkazi, mwana wa Fanuelo wa fuko la Aseri, amene anali wokalamba ndithu, amene sanachoke ku kachisi wotumikira Mulungu ndi kusala ndi kupemphera usiku ndi usana. Haleluya! Kudalinso Ana wamkazi mneneri yekhayi ndamenso adadziwa mwa akazi onse kuti Mesiya wabadwa. akuti iye adali okalamba mayi mukhoza kukalamba mayi mukhoza kusowa mamuna mayi mukhoza kusowa maphunziro koma mudziweni yesu bambo mudziweni yesu monga simeoni akuti ana adakhala moyo otumikira mulungu kachisi ndipo sadachokeko adali kupemphera kusala kudya nthawi imene tikukhalayi amalawi anzanga dziwani ndi nthawi yopemphera usiku ndi usana ndi nthawi yosala kudya kupemphera kwa mulungu wakumwamba atichitire ife chifundo Ndi nthawi yakufuulira kuti Mzimu Woyera alamulire moyo wathu. Ndi nthawi yakufuula kwa Mulungu, mvula ya masika pa chingerezi amati latter rain. Ndi nthawi yakufuula kuti Mulungu tidzadzeni naye Mzimu Woyera chifukwa zoonekera zonse zaonekera kuti Yesu ali nkudza. M'bale wanga, uchite chiyani tsopano, m'mene pakati pa usiku pali nkudza? Pamene mawu akumveka ku dziko lonse lapansi, onani mkwati ali nkudza. Utani? Ukhale moyo wa pemphero, ukhale moyo wolindira monga Simeoni ndi Ana. Koma mawu omalizira Zekariya chapter 10 verse 1 pali mawu awa, Pemphani kwa Yehova mvula mnyengo ya mvula ya masika, kwa Yehova wolenga mphezi. ndipo adzapatsa mivumbi ya mvula kwa yense zophukira kuthengo aleluya litamandike dzina la yehova chifukwa mawu ake ngolungama zochitika za dziko lonse lapansi zikuonetsera kuti dzikoli likulongeza m'bale wanga konza moyo wako monga achitira ana asukulu nthawi ikakwana yowelukira amakhala kulongeza makope awo napepesa mapazi awo pansi zindikira kuti nthawi yakwana amene wandi maberu kuti yesu ali nkudza

zindikirani kuti yesu khristu akudza onani yesu ali nkudza malawi tembenuka ona yesu ali nkudza mozambiki tembenuka yesu ali nkudza kufikiratso tsiku linalo tikumana mulungu wakumwamba akusunge m'chiyembekezo mulungu wakumwamba adalitse malawi mudzina